eke a na-eji ọkụ anọchi anya eke a na-ejikwa ihe dị ka anyanwụ anọchi anya eke abịa n'ala igbo anyị ahịa eke bụ ahịa a na-akwanyere ugwu ụbọchị ahụ bụ ụbọchị pụrụ iche ụbọchị a na-edo nsọ ya mere n'ọtụtụ obodo anaghị alụ nwaanyị n'ụbọchị eke anaghị aga ọrụ ụbọchị eke anaghị azụkwa ahịa ụbọchị eke ọ bụ ụbọchị mmadụ na ndị mmụọ ji nwee mmekọrịta enwere ike ji ya rụọ agwụ enwere ike ji ya mee ihe ndị ọzọ ọbụla banyere ihe ndị mmụọ na ya bụ ụbọchị maka na ọ bụ ụbọchị siri ike enwekwara mmụọ dị iche iche ha na ụbọchị ahụ na-adị na mma dịka ngwu maọbụ nne agwụ maọbụkwanụ chi anyanwụ ọ dị mma a sịkwa ka eji kwuo na-aga n'ihu a sị na aka ka eji atụnyere ụbọchị eke ọ bụ na mmadụ mee otu a na ọ bụ ụbọchị eke ngwa ka anyị gaa n'ihu orie a hụrụ orie dịka mmiri otu ndị Igbo ji kwenye a hụrụ ya dịka ụbọchị nsachapụ ụbọchị nsachapụ ya bụ ụbọchị a na-eji asachapụ ma kpochacha n'ala igbo anyị mgbe gboo dịka nchọcha ndị m mere si kwuo ha sị na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị a na-eji eme nsacha na mkpocha ọ bụrụ mgbe ndị igbo na-apụta bụọ ahịa ha kpuchie ụzọ ha mezie obodo ka obodo dị ọcha n'ụbọchị ahụ ka eji eme ya ọbụkwa na mmadụ mere arụ ụbọchị ahụ ka a ji akpụ arụ ụbọchị ahụ ka eji emekwa ihe ọbụla ga-eme ka mmadụ dị ọcha onye ahụ asachacha onwe ya nke ọma ha hụrụ ya dịka ụbọchị eji eme nsacha na mkpocha cleansing ma nke ahụ ma nke ime mmụọ ọ dị mma ụmụ nwa mmụọ ndị ha na ya bụ ụbọchị gbara oke ndị a ji atụnyere ya bụ ụbọchị bụ mmụọ ndị dị na mmiri ihe dịka osimiri hmm, nakwa mmụọ ndị ọzọ dabere na mmiri aka nka ka eji atụnyere ya bụ ụbọchị orie ụbọchị afọ ahụrụ afọ dịkwa ka mmụọ cheta na eke bụ mmụọ nwoke eke bụ mmụọ nwoke orie bụ mmụọ nwaanyị ahụkwara afọ dịka mmụọ nwaanyị n'ihi na afọ bụ ihe elere anya dịka gịnị ala ụbọchị afọ bụ ka a na-ele anya dịka ala ala ahụ kwa na asị na mmụọ na-achịkwa ya bụ nwaanyị maka na nwaanyị na-amụ ọmụmụ nwaanyị na-amụba amụba ihe dịkwa n'ala na-amụba amụba ị na-aghọta ehe otu ala si amụba amụba ọ bụ ihe eji were ya tụnyere ụbọchị ahụ ụbọchị ahụ ka eji akọ ugbo ụbọchị ahụ ka eji eme ihe dị iche iche ihe ọbụla ga-adị mma ịghọtara ihe dịkwa ka azụmahịa ụbọchị ahụ ka eji azụ ahịa ihe ọbụla ga-akpụpụta ihe ọbụla multiplication ihe ọbụla ga-ebute akụ na ụba ọ bụ ụbọchị ahụ ka a na-eme ya bụ ụbọchị afọ ịgwakwa gị nke bụ eziokwu enwere chi ndị dị ka anị ka eji atụnyere ụbọchị ahụ ejikwa ihe dị ka Ahajiọkụ chi ahụ atụnyekwara ya bụ ụbọchị ahịa aka nka ka eji ekwupụta na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị afọ ụbọchị ọzọ bụkwa ụbọchị ahịa nkwọ eji nkwọ atụnyere ikuku ị na-aghọta ụbọchị ahụ ụbọchị a na-ahụ dịka ụbọchị a ga-emeli njem ụbọchị ihe ọma ga-abata akụ na ụba ga-abata ya bụ na abịa n'ụbọchị ahụ ụbọchị ahịa nkwọ ọtụtụ ebe n'ala Igbo a na-alụ nwaanyị n'ụbọchị a maka na ị ga-esi n'otu obodo nke a gaa n'obodo ọzọ njem ka a na-elepụ anya n'ụbọchị a akụ na ụba ị ga-akpata akụ ndị igbo mgbe gboo dịka nchọcha m mere si dị bụ na ụbọchị ọbụla mgbe ọbụla ha chọrọ isi n'otu obodo kwalie gaa n'obodo ọzọ na n'ụbọchị nkwọ ka ha na-eme ya ikuku ka eji atụnyerekwanụ ya bụ ụbọchị nkwọ enwere mmụọ ndị eji atụnyere ya ndị dịka ekwensu ama m na ọtụtụ n'ime unu chere ekwensu bụ mmụọ ọjọọ enwere chi ma ọbụkwanụ mmụọ a na-akpọ ekwensu n'ala igbo enwekwara ihe dịka ọmakụ maọbụ agwụ n'ụbọchị ahụ ka mmụọ a ka eji atụnyere ahịa nkwọ n'ala igbo anyị onye gapụ njem njem ya ga-aga nke ọma ọ bụkwa aka nke a ka eji atụnyere ya bụ ụbọchị nkwọ otu a ka nchọcha ndị m mere dị ọ bụrụ na ihe ndị m chọpụtara dị gị mma ngwa weliere m aka elu kesaakwa ya bụ ihe onyonyo nọgidesi ike na-eme nchọcha echela na ihe niile mere mere by chance na otu a ka o kwesịrị ịdị ya na m na-agwa gị ụwa mara gị mma